E tanti e nudda, e tanti e nudda, seus incumentzau in musica oi, gratzias a Jonathan Della Marianna, su primu ospiti di oi, e a s'atru chi est collegau, Gigi Oliva, ddu saludaus, ddui sesi Gigi? Salude a totus. Saludi a tui, beni benius a totus a custa puntada noa de Corrias de Fogu. Su programma de RTS in su canali setantanoi, Facebook, Youtube, po chistionai de su mundu de oi, Jonathan, cumenti est cambiendi, cumenti at cambiau, cumenti at a cambiai crasi. Ci seis bosatrus puru, eh, si podeis iscriri, ddu bieis custu numereddu in basciu in su schermu, est su numeru de WhatsApp, duncas si podeis iscriri, mandai saludus, consillus, criticas, tanti non ndi ligeius, totu su chi 'oleis. E aici partecippais bosatrus puru. Cumenti est sa costumàntzia, cumentzaus cun su zodìacu, s'oròscopu si depu fai. Narami candu ses nàsciu, picioccu. Propriu sa data giusta. Sa data giusta.
Su bintunu 'e maju, poi s'annu. Cùspide. Fa mia giovuneddu. Cùspide, no, s'edadi non m'interessat. Cùspide ses, Toro Gemelli. Prenu prenu. Andeus a biri unu pagheddu ita ndi narat Personology. Ddu connoscis a Personology? Nd'apo intendiu.
Nd'apo intendiu.
Eh. Duncas, is chi seis nàscius in custa dì teneis una visione de is cosas pretzisa, no sceti in su momentu, no, finas in su tempus. E candu si lanciais in d'una batalla no dda lassais. Mm. Mancai acateis istrobus. Antzis, prus nd'acatais de istrobus e prus Si ddui ghetais a iscudidura. Berus est. Ti torrat. Podit essi, pagu pagu, dai, callincuna cosa podit torrai, callincuna dda lassaus stai. Paregiu, paregiu, dai, paregiu, dai, insoma, Personology unu pagheddu. Gigi, candu ses nasciu? Candu ses naschidu? Gigi.
Ses de triulas.
Cancru ses, berus? Cancro.
Duncas.
Bosatrus candu incumentzais una relata professionali o passionali puru, eh? E ci arrueis in custa spètzia de atratzione magnetica, narat Personology, no? Podit essi, podit eh. essi. Eh, cioè si fissais cun custa cosa, quando si fissais cun una cosa e cussa e bastat. Però narat puru ca seis unu pagheddu fatalistas. Ddu bisi? Berus est. Bah!
Sa Bah!
prima parte emmo. A tui puru non ti torrat. Sa prima parte emmo. Sa prima parti, dai. Pareggiu, pareggiu, oi puru eus Pareggiu. pareggiau, dai, dai. Duncas, prima 'e cumentzai cun s'argumentu di oi, si depu fai biri una bella clip chi s'at fatu Nicola Enardu, immoi si dda castiaus e a goa bieus. Dai, dai.

E custa est sa terra de is musas, o Jonathan, eh, sa Sardigna, ndi teneus, cumenti narat Franco Madau, de traditzionis ndi teneus po bendi, de dònnia genia, de dònnia genia ndi teneus. Difatis chistionaus de is traditzionis sardas de sa musica prus de totu, ma de sa poesia puru, totu su chi est e su chi ddu est. Funt medas. Funt medas.
Primu cosa, ddu scius ita 'olit nai corrias de fogu? Interrogatzioni a sorpresa. Corria de fogu est comenti a ti mandai a. A cuddu logu.
A su corru 'e sa. Ehi, ehi. Bravu, as istudiau, ses preparau. Presentadì pagu pagu, deu gei ti connosciu però. Po chini no ti connoscit. Eh, 'ta depu nai. Candu de andi sesi chi 'olis iscoviai. Su nomini. Su nomini. Su nomini dd'asi fatu. Giai ses a nomini. M'anti postu, esattu. Continentali. Continentali a marolla, poita ca, insomma, nonnu de cui nd'eniat de, de is Alpis, de ah. Sondrio. Ses alpino, sa facci sì gei dda portas. Si bidi, eh? A s'artaria, a su, a su collori de eh, is ogus e de is pillus.
A sa bisura, a sa bisura.
Eh. Certu.
M'at lassau totu s'atru nonnu, de Scalepranu.
De sa parte 'e mamma. Esattu, de sa parte 'e mamma. E infatti ndi anciu. Tui in sa vida ita fais de de traballu? No, cioè, 'ollu nai, ses sonadori, però ti campas de musica, nci dda fais a ti campai? Eh, mancai fessat.
Mancai fessat. Mancai fessat. Apu apu sempri studiau Apo sempri fatu su su studiu tecnicu, quindi apo fatu su geometra e poi mi seu laureau in ingegneria civile. Ah, ingegneri ses, sì. Sì, e seu fendi cussu. Ses fendi s'ingegneri. Eh, ecco.
Seu batallendi po fai cussu, bisi, comenti narat personologi. Ddu bisi, ddu bisi. Ascurta, e custa passioni de sa musica sarda, ita cosa, comenti t'est nascia? Est nascia ca insomma mi praxiat sempri insomma non apu mai mai lassau a perdi is traditzionis, però poi a unu certu puntu in bidda a Scalepranu santu Orlandu Maxia Sa faci gei dda portat de santu. S'agatat ancora, 'ollu nai santu poita ca est un omini santu Non po atru motivu. Sissignori. Ddu saludaus. Ddu saludaus. A maistu Orlandu. Eh, e fiat sa scola de Launeddas in bidda. Dd'at sighia po, po tant'annus, quindi sa curiosidadi fut meda e... Già ddu sciu ca tui ses sonadori, però non sonisti meda in sa mesa, poita s'intendit totu. Tenis arrexoni.
Gigi, presentadì, tui puru, dai. Aici chistionaus a tres, a tres. Va bene, deo Gigi Oliva, Luigi Oliva a s'anagrafe, no? Ma Oliva, custu sangunau, de undi est?
Oliva. Eh, giagios mios sunt benidos da Genova. Cali? Ca in pratica, Genova. Geno, ah, tui puru mesu continentali ses, bell'ora eh, ma beffa. ora però, eh, ca mi raccontan chi giagios mios sunt benidos a Bosa po tribagliare in sas contzas, no? Bi funi sas contzas in Bosa in su Temo, bi funi, uh -huh. como non funtzionana pius, e quindi sunt benidos inie a tribagliare. Quindi Oliva dae cussu. Ma tui ses Bosincu, Bosincu ses Gigi? Deo so naschidu in Bosa. E. Però apo istudiadu in Alghero, apo istudiadu in Casteddu e poi como so in Casteddu, ma 'onzi chida deo ando a Bosa.
Ah ses abarrau apicigau a sa bidda. Si si comente totu sos Bosincos, ma penso comente totu. Eh, po, po carrasegare po carrasegare arziaus sapadu purtroppo depia fai cosa in Casteddu e eh non bi l'as fatta Ieri si non bi l'apo fatta a andare. Eh, la Però apo idu chi si sunt divertidos senza mia pure. Ehi, ehi, già si funt arrangiaus, berus.
Eh certo.
Commenti ti nascit a tui custa passioni de sa cultura sarda, de sa musica? Ma de... Allora, deo sono nas... naschi... sono naschidu in unu periodu Cando bi fut ancora meda bia intre sa 'idda sos, sos cantos, quindi da piticu mi so appassionadu. Deo purtroppo po fortuna canto da pius de chimbant'annos ormai. Da cando apo cambiadu sa 'oghe apo comintzadu a cantare a tragiu si narat in Bosa, su chi in ateras biddas si narat a cuncordu, a tenore. Bosatrus a tragiu ddi narais? A Bosa si narat cantu a tragiu. Beni. Quindi apo comintzadu a cantare già a setant'unu, setantaduos. Comintzadu a cantare in chida santa, già in cussu periodu.
Su tràgiu in Campidanu gei dd'as a isciri, 'olit nai, su tràgiu de unu cantadori, su grabu chi tenit cantendi, sa manera de cantai. Eh, ma infatti tràgiu benit da cussu, no? Eh. Modu de essere, modu de cantare, modu de, de, de esistire, tràgiu. Unu tenet unu bellu tràgiu cando est elegante, cando si presentat bene. Quindi, probabilmente, cantare a tràgiu est unu modu de cantare bellu.

su ballu est, at torradu a leare, siguramente eh. si balliat in Bosa, no est chi non si balliat, però dae su noi, dae sos primos de noighentos eh, est istadu abbandonadu po su ballu civile. Amos mantesu su...
unu mare 'e cosa, però. Su, su ballu de Bosa, cali est? No, ma ballu civile, valzer, tangos, custas cosas chi sunu arrivadas già

Torreus a Jonathan. Sa, s'aria gei lompet in Bosa puru de is ballus. Si, e beh, certu, certu. Duncas, piciocu, tui fiasta narendi, as incumentzau cun maistu Orlando, si, si. sa scola de launeddas in Scalepranu, cantu at durau custa scola? Ma in bidda fut organizada de, de su gruppu folk. Fut organizadu tandu. Santu Srabadori. Si, gruppo folk San Salvatore, e fut bell'ativu insomma, moi est ativu aici e totu, ci nd'at faint atras cositeddas puru. E su cursu de Orlando at ai durau una dexina 'e annus in totu. Tui conta ca poi est una cosa chi Dopu chi Orlando insomma non ci dda fiat prus a a sighiri po spostamentos, po logistica, nareus aici, dd'apu sighiu po una pariga 'e annus deu puru, sempri a sa coa de su de Orlando. Cantu festis in custa scola scientis?
Eh is primus annus, ma pentzu giai una bintina chi sighiant totu su cursu e Orlando fiat unu pagu totu is sonus de de de sa traditzioni, assumancu Is chi sonat issu, ca poi sonat giai totu. Ma tui sonasta giai calincuna cosa, o fiasta a zero totu? De, de musica sarda no apu, no apu sonau. No sonau. Ma chitarra? Quindi, no, no, no, nudda, chitarra nudda.
propriu nudda, nemancu, nemancu fisarmonicas o sonetus, mai, mai aciapau, frotzis poita no, no m'at mai ispirau. Inveci custa sa launedda T'est praxia in deretura?
Est partia... Ma non nd'at bessiu atru sonadori de custa scola de Orlando? In bidda? Eh.
No, nci nd'at bessiu, fintzas de sonetus e de... Eh. Si, si. Eh, poi spaciada sa scola cumenti est incumentzau, cun is pratzas, no ddu sciu, is processionis de bidda? Spaciada sa scola de Scalepranu, deu Orlando poi no dd'apu mai mollau, insoma. Eh, beh, certu.

Cun Aldu. Chine est custu Aldu? Est unu picioccu de Barumini, Aldo Turnu. Mm, ita ses faende?
Custu invece est un'atru picioccu chi connosceus totu e duus. Enrico Picchiri, ddu saludaus Enrico. Aldo Turnu unu, unu est nascia, est nascia de pagu sa collaboratzioni cun Aldo, est unu, insomma, se, est unu cantanti, sonat flautus e cosas de de sa traditzioni indiana, naraus. Indiana? Si. de, de is indianos, indianos, non indiana de s'India, ma de is indianos. Nativus, nativus americanos. Esatto. Eh.
Eh, Mo su fueddu politically corret nativi. Nativi americani, esatto. E, insomma, nd'at bogau unu bellu traballu E, e comenti at imparau a sonai? Est andau innias a imparai a sonai custus...

E ma luegu torraus a Simponi, a moi sighi pagu pagu.
Luegu torraus. E comente as fatu, as incumentzau a sonai calincuna prucessioni, calincuna seradedda? Sì, praticamenti poi, insomma, cun Orlandu est abastanza agatas totu prontu, in su sensu ca. Issu est giai beni avviau. E gei ddu creu, poi ti dd'apu nau. Tant'annus sonendu. Deu, ma non feti deu, totus chi incumentzant ancora, chi insomma tenint gana de sonai e tenint sa. sa predisposizioni o unu bagagliu artisticu de podi sonai a su mancu callencuna cosa Orlandu si coinvolgit, quindi sa processioni de Sant'Efisi chi nci ponit in mesu o is processionis in dogna logu ndi apu fatu insoma apu girau totu sa Sardigna sonendu in processione poi a bellu a bellu t'affiancas a su sonadori de, de sonetto cumenzas a connosci esatto, s'ambienti e cosas ca, su, can, su chi cantat su, e ti zerri a custu ti zerri a s'atteru e nascidi su girixeddu abbastanza naturalmente eh, gei sì. nascidi.
Gigi tui cumenti as imparau a cantai scola tui puru as fattu No, no deo apo comintzadu a cantare ascurtende sos betzos de Bosa cantende. Ah, ma in is cantinas o in is cassetas? Puru, puru in cantinas. Deo da eh. piticu intendia su cantu, poi in Chida Santa fia giaganeddu, no? Quindi fia sempre in processione, los apo sempre intesos. Comente apo comintzadu a cambiare 'oghe, Nos semus avvicinados a custos betzos, eh, betzos, non fun betzos, po noi fun betzos, ma tenian baranta chimbant'annos, no est chi fun betzos. Noi los chiamamus, los chiamimus betzos. Cantu annos tenis, Giovane.
Gigi? Scovias? 68. Essu, ma non ddu cumparis, paris unu giovuneddu, unu Quindi piccioccu apo, ses. apo,
apo E a cantai intesu, po ca- canta- giovunus.

in su baran in su anni sessanta chi andiat eh, los ponian in sos jukebox a mie meda mi naran chi imparadu su cantu sincu in sos jukebox ponian li fut Pensa Rita tui. Pavone, Celentano e coro di Bosa e tenore Supramonte di Orgosolo Pensa tui. Cale est sa Sos ami- registratzione prus antiga chi s'agatat de Bosa oindì? De Bosa la tenimos, semus fortunados in Bosa eh, ca tenimos Registratzione de su da su barantotto.
Bellu! Quindi prima, prima de Bosa, comente cantu gai a, a Tragiu, a Cuncordu, aiat incisu Aggius.
Eh, Galletto di Gallura, Aggius, Galletto di Gallura, chi sun bistados sos primos chi an comintzadu a bessire a fare concertos in sos annos 20, chi los aiat leados Gavino Gabriel, no? S'etnomusicologu de Tempio. chi los aiat leados a al Vittoriale di de Gabriele D'Annunzio, igue ian comintzadu, aian fatu, cantadu po issu, quindi sos primos chi sun bessidos a fagher concertos fora, fora de Sardigna. Est bessiu prima su Cuncordu chi no su Tenore, berus est? Su Tenore, no, in su vintinoe si no mi, si no, si no isbaglio, cominz, est istadu incisu su primu discu,

eh, si podet iscrìere. A undi depit andai in internet? Ita depit cicai? Eh, conservatorio...
Conservatorio, cicai, corso de etnomusicologia, bellu. Eh, sì, corso di musica tradizionale indirizzo etnomusicologico. Pagu bellu.
Est unu bellu corso de formazione... Eh, bellu. Poi dat isbocos de tribagliu puru, eh. Sia comente eh. ricercatore, comente... docente in sas medias.
Ci nd'est de cosa de fai, de scorrovonai, sì, de cicai. Ma poi in, in Sardigna tenimus de istudiare meda. Uh. E b'at bisonzu de un esercito de istudiare, comente as nau tue prima.
Bravo. in Sardigna tenimus una miniera de cosa, tenimus unu mare de cosa ancora de istudiare. E podimus dare istudiende Fintzas unu azudu, unu istimulu a cussas biddas in ue magari an unu pagu abbandonadu, ca si podit recuperare totu. Ma e giòvunus ndi at? Ddui ndi at?
Giòvunus dipendet, dipendet dae sa comunidade, dipendet dae s'arte. No, in is cursus seu narendi. Ah, in is cursus, si, si, si, si, si, no, no, no, bi nde tenimus una chedda, però bi nde cheret ancora de pius, no bastant. Eh, no abbastat mai, no abbastat mai. Tui poi fais iscola chi... puru de coru, nareus, in s'universidadi, no? Cun is studentis. Deu in s'universidadi mm, tenzu custu bellu laboratoriu chi est naschidu cun professor Macchiarella, no? Chi issu docente de musicologia in s'universidadi. E issu at, m'at pregontadu de fai custu laboratòriu de cantu a bàtoro, non solu de cantu de Sardigna, po po is istudentes suos. Quindi est unu laboratòriu abertu a sos istudentes de etnomusicologia, de operatore dei beni culturali, ma fintzas a aterus istudentes. Nois amus abertu infintzas unu pagu a chie tenet passione. Est una cosa 'ona ca po a mie est importante ca est unu modu po divulgare cust'arte de su cantu a bàtoro.

Su cantu a bàtoro ancora est totu ligadu meda a sa traditzione maschile, però. E ita naras tui, is cantoris traditzionalis ddas arricint beni o frunzint su murru unu pagu, ita naras?
Ma l'ischis, chentu concas chentu berritas, no? Eia. Quindi b'est chi la pensat in unu modu e chi la pensat in un'ateru. Ma deo naro custu, semus in unu periodu in ue nois tenimus unu mare 'e musicas chi arrivant dae fora. Po mantènnere bisonzat fàghere veramente custa rivolutzione culturale, si la cherimus fàghere. E ite cheret nàrrere? Cheret nàrrere chi totu depimus proare a lu fàghere, a lu cantare, ca sa connoschèntzia naschet solu si la, menzus si la pràtigas. E duncas, poi mascamente po sas istudentessas, no est chi Po cumprèndere bi depent pònnere, comente si narat in italianu, le mani in pasta. Eh, lo so. La depes pratigare sa cosa. Si la pràtigas, bi la pìntzigas puru a studiare menzus, a andare a fàghere unu tribagliu de etnografia, de musicologia, cun cognizione di causa. Cioè, tenes sas cumpetèntzias pro tribagliare menzus. Quindi, est giustu chi, no est giustu,
bisonzat chi lu fetana, no est chi, bisonzat chi lu fetana. E poi est, est unu divertimentu cantare, sonare, cantare, est unu divertimentu. Est giustu chi, eh, cioè, finza sa femina si depet divertire. Toccat a torrai grazias puru ca si funt accostendi. Sì, sì.
Feminas, sì. Deo pozzo confermare po. Eh, mo aspetta pagu pagu. Moi liggeus unu messaggeddu chi s'ant mandau de domu. Is giovunus de oi funt torrendi a sa musica tradizionali? Funt meda o pagu is giovunus chi sonant is launeddas? Antoni de Casteddu, grazias. Arrispundei tot'e duus. Prima Jonathan.
Ma siguramenti si, funt torrendi e custu est sucedendi giai de de boh ti potzu nai una cuindixina 'e annus, chi no binti puru, insoma, sa Custa torrada sa torrada, custa rivolutzioni chi seis nendi in totu is artis e de acostai is feminas o is giovunus. Tui dda bias tui puru custa cosa? Si bit, si bit, est propriu, insoma, dda bisi, dda intendis in su mundu de is launeddas commenti in is atras artis, in is atrus sonus. In sa fueddada puru, sa lingua. In su chistionai su sardu, in is praticai, in sa pratica de su ballu. Ballu puru. Su ballu pentzu chi siat propriu una cosa esponentziali. At isciopau beni. Tui pentza po nai, insoma, innoi in citadi, in Casteddu, in totu sa zona 'e Casteddu, is iscolas e is cursus chi si faint poita ca sa genti 'olit torrai a 'Olit biri comenti si fait, 'olit partecipai, est est un'atividadi sociali bia, insoma. Unu bellu movimentu. Gigi, tui as arrispostu prus o mancu. Deu. Funt torrendi is giovunus a sa musica sarda, ita naras tui?
Guarda, dipendet da sas artes. Bi sun artes chi istan bene e bi sun artes chi istan, insoma, unu pagu gai. Deo fatto so presidente puru como de Campos chi est un'associazione chi in ue bi sun totu sas artes poeticas e musicales de Sardegna e quindi unu pagu isco comente istan totu sas artes pressapoco quindi bi sun artes e comente ti poto nare su cantu a tenore istat bene bi sun unu mare 'e giovanos chi cantan Tra su periodu de Covid amus fatu unu censimentu de zente chi cantat a bator boghes, no, sia in emissione guturale che in emissione naturale, quindi cuncordu, tragiu, cunsonu eccetera eccetera e amus censidu pius de chimbe miza, ses miza cantadores in Sardigna. quindi zente chi canta, solu cantadores, bi nd'at meda, però uh, su cantu a tenore istat bene, s'atteru modo de cantare, no, mm, insomma, unu pagu pius pagu. Noi, chi cantet, comente cantamus in Bosa, Santu Lussurgiu e Castelsardo, semus una vintina de iddas, E bi sun biddas in ue si cantiat e ancora b'at zente chi tenet sa chi b'at chi tenet sa memoria e igue bisonzat a azuare, quindi comente campu nos chircamus de fagher custu tribagliu, chircare de azuare sas biddas, sas comunidades in ue b'at difficoltade, quindi dipendet meda da da sas comunidades e da e da sa e da s'arte, ti poto narrer In sa zona de sa Barbagia de Belvì b'est unu modu de cantare de mutos, mutos a frores e mutos de Barbagia chi si naran, igue tenimus dificoltade, igue bisonzat a tribagliare propriu po fagher torrare a avvicinare sos giovanos, comente sos giovanos si sun avvicinados de nou a sas launeddas, a su ballu, a s'organetta, a sa fisarmonica. Toccat a tribagliare in cussa diretzione fintzas po po totu sas po totu sas atteras artes e po totu cudda in totu cuddas biddas in ue b'at bisonzu.

E po cussu chi deu non fia d'accordu prima cando mi ant cumandadu chi fia fatalista, deu so battaglieri. Tui ses operativu, faineri. Eh si. Berus est.
Tocat tocat a s'arremangai is manigas e poi. Ma deu pentzu poi ca chi una cosa veramenti ti praxit ddu fais ddu fais cun praxeri ca est sa cosa chi tenis, sa passioni chi tenis a dda a dda trasmitti a dda fai connosci pentzu chi siat sa cosa prus bella puru eh? est propriu importanti a su mancu deu apu cumprendu sempri de aici de candu apu cumentzau cun Orlandu ca dd'at trasmìtiu a nosu po ti fai un'esempiu aicetotu feus nosu cun is atrus chi olint chi si olint acostiai chi siat a sa launedda o a su ballu. Abetta ti frimu pagu pagu po ligi unu messageddu de domu senza nulla togliere alla musica tradizionale Come vedete l'uso di questi strumenti anche in contesti più contemporanei, jazz, pop, rock, eh, Lucia De Pri- Pimentel, Pramantellu in sardu. Pramantellu. Grazias Lucia. Inzandus, il- Ma- is istrumentus traditzionalis in sa musica moderna comenti ddus biis? Ma ddus biu beni, certu ca ddus biu beni, a parti ca i- i- in cust'aspettu puru est crescia. Sa cosa at a essi ca oi est prus facili, comente at nau Gigi puru, a intendi musica de totu su mundu, in cunfrontu a candu sonàt tziu Efixeddu Melis o Dionigi Burranca o insoma candu fiant giovunus is chi sonant oi, insoma. Su telefoneddu o su computer. non ndi teniant. Tandu, tandu fut fetu su jukebox diaberus, però agatai su, su cuncordu penso chi siat una cosa propriu de box. Curiosa, eh? curiosa. però si, nosu, insoma, deu a mei mi praxit sa macchiadura a ci dda ponni in mesu a, a atrus generis musicalis. Certu. Nosu. E ddu feus fintzas commenti de sperimentazionis. in totu is cosas chi feus cun eh, ma... Sinfonia. Gei, eh... gei lompeus a custu puru. Tui ci ses passau maistu tui puru, de scienti a maistu? Eh, maistu, insomma, est unu fueddu, unu fueddu mannu. Eh, po si cumprendi a pari. Eh, vabbè, sì. Però, sì, insomma, nosu in... Ehm, in Pirri, ca si yeah. ca seus pirrixeddus. nosu in Pirri deu fatzu, deu, deu sempri posta in pei sa, sa scola de de de launeddas e t'apo a nai non si seus mai frimaus de una cuindixina 'e annus a custa parti dai. Genti nd'at po illada?
Si si teneus sempri cussa dozina chi non si morit mai quindi.
E sighint? A goa sighint a sonai, nascit calincunu progetu, grupixeddus? Igue est sempri est sempri soggetiva sa cosa, a bortas 'enit insomma su Giai avantzau cun s'edadi, ca ddi praxit feti a biri comenti funtzionat o a dda sciri fai. No ddi interessat. Quindi, certu, est una cosa personali. Però is atrus gei nci nd'at, feminas ingui puru, piciocheddus e mannus chi. Custa est una cosa interessanti, poi de is feminas sonendi leoneddas puru, custu puru no est una cosa storica, nareus, is sonadoris fiant mascus, però. Eh no, naraus ca podit essi storica in su sensu ca siguramenti ant sempri sonau e cantau.
Is feminas. Is feminas, comenti comenti fiant totu, fiant cussu puru. Però nc'est de nai ca insoma s'est sempri connotu ca fut una cosa prus. De s'omini.
Esatu, quindi.
Però imoi gratzias a Deus cumenti fia narendi Gigi puru nc'est stetia una bella torrada de is feminas sonendi launeddas.
Po ti fai un'esempiu aici a numereddus, candu feus sa processioni de Sant'Efis. cun, cun maistu Orlando, cun s'Orchestra Popolare Sarda, eh, ormai mediamente seus una trintina, totu eh. su gruppu seus 30 sonadoris e giai non ti naru sa metadi, ma quasi, funt feminas. Funt feminas, ah no. Eh, quindi. Apu biu unu messageddu, no ddu ligiu prus. Ah, eccu innoi. Luchixeddu de Sarroccu, custu est unu spetadore affezionau, si scrit dònnia cida si mandat unu messageddu. Bravu Luca, aici totus. Saludu a tui, una pregunta, ita ndi pentzais de portai sa musica traditzionali sarda cumenti a materia curricolare in sa scola de sa pitiesa? Bella cosa, bella chistioni, ita ndi naras tui Gigi?
Eh certu, prima dd'apu nau no, b'est custu corso de musica traditzionali formas puru Professores de musica no? chi andant in sas in sas ite si in sas iscolas. In, in medias.
Est, impor, est de importu chi, chi, chi, chi comente sa limba. b'est su limbazu chistionadu b'est sa limba musicale, no? Eh, beh, certo. Duncas est de importu. Ma poi no, non bi cheret nudda, eh, non bi cheret nudda. Deo fatto sempre un esempiu, uh, po imparare, spiegare ite, ite, comente, ite est un'iscala musicale, no? Eh, a bortas leamos cantigos, Una ninnia po narrer, però imparama, nos imparan una ninna nanna italiana, ite bi cheret a imparare una ninna nanna sarda. E dae igue partis e l'ispiegan comente est un'iscala, est fata dae tres sonos, bator sonos, chimbe sonos, e dae gosi partit. Tue sa musica sarda, deo so convintu chi est s'istrada aberta a totu sas atteras musicas. Deo naro da su cantatenore a Beethoven, comente da sa limba sarda a s'inglese. Est sa matessi cosa, quindi in s'iscola bi depet intrare. Nce ddu creo.
Nce ddu creo, difatis depeus connosci totu su mundu e non depeus connosci su nostu, e insumma, cumenti benit a essi custa cosa? Tocat a connosci totu, sa curiosidadi. Connosci su nostu e s'atru puru, però su nostu est a fesu? Naraus ca chi no bolleus torrai cumenti giai, no, cent'annus fait no, ma

S'iscola non bastat, eh, tocat a... Eh, a, certu, a... certu.
Però a dus acciappai de, de piticheddus, commenti... Beh, certu, certu, no? certu.
Ita serbi, es... Gigi, a creai s'ambienti, sa situazioni, ita naras tui?
Ma um, queria narrare una cosa su pregusto. No, allora, no, no, no. Si, si, no, s'innovazione di, di fare del ritmo andrà benissimo. Cioè noi non possiamo bloccare sa, sa creatività di un uomo, dell'uomo. S'omine cheret semper andare a dananti, però est de importu puru a distinguere sas cosas, una cosa est s'innovatzione e andat benissimu, una cosa però est a no cunfundere sas cosas, cioè a mantennere ambos sos modos de faghere. E pro mantennere sos ambos sos modos de faghere, pro mantennere cussu chi nos an imparadu sos bezzos, no? Ca su Su perìgulu cale est? Chi s'innovatzione, si non bi dat cun su giustu modu de 'iere, si che podet leare s'àteru. Quindi depet convìvere ambos modos. E po po custu tocat a torrare a leare su sensu de ite est su modu de cantare, deo fatto de cantare, ma potzo narrer su matessi, su sensu de cantare a batoro, pro narrer no, ma si podet allargare s'esempiu, chi est unu cantu Unu cantu de intimidade. Bisonzat a torrare a cumprèndere ite cheret nàrrere a cantare in batru, a fagher mùsica in batru o in pius. Est unu modu de comunicare paris, unu limbazu. E tocat a lu mantènnere. Po lu mantènnere tocat a torrare a cantare po su piaghere de cantare, in s'intimidade, quasi egoistas, no? e a torrare a leare su contatu cun sa comunidade pròpria, cantare po sa comunidade. Deo naro sempre, sos concertos andant benìssimu, andant benìssimu, s'innovatzione andat benìssimu, però atentzione chi podet capitare chi po sos concertos Nos inserramos po proare, po perfetzionare e inie perdimus unu pagu, atentzione, e quindi sos concertos depent esser frutto de su chi deo canto po sa comunidade mia. Deo bos fatto s'esempiu, si mi dais unu minutu, de su chi apo fatto in Bosa, in Bosa deo dae su duamiza e tres amos abertu cun su coro Una cantina e nois cantamus abertos a totu, cioè no est chi nos inserramus, cantamus chirchende de fagher sas provas, perfetzionende custu passàgiu, ca custu passàgiu piaghet pius, piaghet pius a sa zente, no, inie cantamus semper pro su piaghere 'e cantare, bi tenimus su 'inu, sa zente intrat, sos bosincos intrant, si buffan una tazza 'e 'inu, che torrant a bessire, chistionant de su cantu, e deo penso est bistada una bella esperienza, sos bosincos nos giaman a cantare intre 'osa, E duncas deo penso chi una, una cosa gai, si lu faghent in totu sas biddas, diat esser una cosa bona po torrare a leare su contatu cun sa comunidade. Poi dae cue naschet, naschet totu, naschet sos concertos, naschet s'innovatzione, naschet sa gana de fagher cosas noas, fintzas bellas.

Sa luna noa de s'annu, immoi mese 'e maju, sa luna noa, ma acudis ancora beni a sa luna de friaxu. Poi va bè, is tempus cambiat, tocat chi ci siat cussu frixeddu bellu bellu. Est fendi basca. Ma si dda feus una sonadedda, mancai su suliteddu pagu pagu. Suliteddu, dai. Dai.
E dda feus. Tacaus subitu aici. Dai, trinta segundus, unu stachettu.

Nd'eus bogau dus discus, impari a totus sonadoris. Tui dd'as totu sonasta. In mesu 'e cui nci apu sempri postu totu, is launeddas, su chi bies innoi in custa mesixedda, dd'apu sempri, dd'apu sempri postu, mancai a bortas calincunu tamburelletu. Ma su sulitu cun Orlando e totu as imparau su sulitu? Si, naraus ca insoma dopu chi apu praticau beni sa launedda, passai a su sulliteddu, podit essi apena apena prus agevuli.
Ecco, est un'atra fisicidadi puru sa trunfa? Sa trunfa si, est apena apena diversa de, insoma de sonai. Circa sa bucca sempri. Est sempri, si, est sempri unu strumentu praticamenti. Toca già dda portas a manus. Provadda pagu a biri chi est acordada. Ollit acordada custa puru. No, custa nascidi de de is faidoris de trunfa ca funt professionistas. Is fradis Piredda de de Durgali. De Durgali ddu seus intervistaus. Eh beh. No in custu programma, in un'atera ocasioni. Ferreris de de generatzionis. Si signori, si signori.
Insoma, faint is ferrareddas de sa trunfa sarda faint. Provadda pagu pagu.

Gigi, depeus chistionai de Campos, gi ddu scisi? Tui ses su presidenti de Campos, s'assòtziu chi pinnigat a pari totu is artis traditzionalis sardas, gi est pagu, sceti a ponni de acòrdiu is sardus, mi ndi intrat su frius.
Però, ddu semus già de candus. Bravus, conta pagu pagu custa impresa de macus, custu machini. Unu sòtziu importante ca inglobat bi sunt totu sas artes poeticas e musicales de sa Sardigna, quindi sas bator artes de poesia estemporanea, gara logudoresa, repentina, mutos de Barbagia, mutetos campidanesos, cantu a tenore, cantu a cuncordu, chitarra, ite mi mancat, calchi cosa apo dimentigadu. Cantus seis, cantus seis is iscritus? Milli, milli cristianos, de prus. Beh no, milli ancora non semus arrivados, però contamus de b'arrivare. E s'idea est pròpiu cussu de de mantènnere, de la mandare addananti totu custas artes, chirchende de faghere su chi apo nau prima no, chirchende de faghere in modu chi sa mùsica siat, si nd'apropriet sa comunidade, donzi comunidade depet, lu depet mantènnere In totu sas comunidades tocat a tribagliare e al di là de de concerti chi bi cheren puru po caridade, no, deo no no no demonizo sos concertos, però depimus torrare a aciapare sa dimensione de sa comunidade e in cussu sensu nois chircamus de tribagliare e poi chirchende de azuare sas artes chi in carchi modu tenen pius bisonzu, apo faeddadu prima de sos mutos de Barbagia chi insomma est unu pagheddu in crisi, berus, cust'arte. Est unu pagu in crisi ca bi sun pagos pagos poetas

E chircamus de tribagliare in custu sensu, tene presente chi bi fut un'arte, una bindighina de annos faghe, chi est cussa de sa repentina, chi si che fut andende, e igue, gratzie puru a s'interessu, chi s'est interessadu unu un'amigu meu, etnomusicologu, chi fortzis connoschides, chi est Ignazio Murru. E cumenti puru, ddu saludaus a maistu Nassiu. E ciao Ignazio. Ignazio cun totus sos atrus de sa repentina. Is atrus, e certu, de Efis Caddeo a sa bonanima de Remo Orrù. Gian Paolo Nuscis, como Gian Paolo Nuscis, Alberto Atzori e totus, Roberto Murru. Sì, e at torradu a leare bene, quindi bi sunt giòvanos pròpriu chi ant torradu a leare, a cantare a repentina. E duncas, comente bi l'amus fata po sa repentina, bi la podis fagher fintzas po mutos de Barbagia e po àteras artes chi istant, chi istant male. Eh, e ita tocat a fai? A torrai a ndi pesai un ambienti giustu? Boh. Esatu, tocat a, a torrare in sas biddas, chircare de cumprendere comente, comente faghere in modu de stimolare sos chi tenent ancora sa memoria e organizare eventos, insomma, chi, chi, chi in carchi modu t'istimolant a lu faghere custa cosa, a li faghere cumprendere puru s'importàntzia chi tenet custa cultura de sa 'idda issoro a la mandare a dananti, chi no est una cosa solu issoro, est una cuestione de sa Sardigna e de su mundu intreu. Eja, certu, eh! Onzi cultura, quindi tocat a a tribagliare propriu a los cumbìnchere, a los azuare pius che a los cumbìnchere de de torrare a leare e de mantènnere e pianu pianu isperemus de faghere unu bellu tribagliu. Spereus. Spereus si. Jonant, Jonathan, tui puru nci tenis unu bellu assòtziu, s'imponia. Eh, giai doxi annus, portas sa maglietta puru. Astia chi ddu bissis beni. Eh, ma là. Fammi dda biri. Ah, ah, ah, ah.
Deu puru. Ddu connoscis. Seu arribau, mi dexit, là. Ma che. Ti ses frimmau a dexi. Tui a doxi.
Eh, certu. Ma est trucada sa tua.

a Enricu Picchiri, Enricu Picchiri s'atru sociu miu, Carolina, Orietta, Carolina, Stefano e totu sa cricca. Praticamenti Carolina est in mesu a totu innoi, eh, in sa chistioni de oi biu ca nc'est Gigi puru, andat a cantai, cantat puru, certu, torrendi a su contu de is feminas, sonat is launeddas, chistionat su sardu. Ci tzacat su sardu, ci tzacat is launeddas in atru genere. Aici dònnia fèmina sarda, dònnia giòvuna. Dai, si ddu fatzu sa publicidadi a baxi a castiai is cuncertus de Tribulia. Tribulia, eh!
Tribulia, u' grupixeddu de Cabuderra.
Eh, ma che. E faint totu in sardu issus puru. Eh, ci tenint.
E quindi cun Simponia. Ma bosatrus puru cun Simponia teneis una bella attenzioni po su sardu puru. Si,
ormai Is festival ddus presentaus totus in sardu. Cicaus adiritura. Genti toga po presentai. Genti toga po presentai. Unu t'assimbillat puru. E depit essi parenti.
Ma podit essi puru.
Ddi nant Ivo cuddu. E ddu bis gei ddi torrat intzandus.
Certu. E ti torru a nai ca custa cosa poi de su sardu est crescia e propriu non dd'eus mai mollada. Non est ca non dd'eus mai fata, però de candu Est partia s'editzioni s'annu 'e su Covid. Nara su tìtulu de su festival. Su festival est tra sardu e profanu. Tra sardu, ogni annu ddu faeis? Ogni annu, seus lòmpius ocannu passau su duamilla e binticuatru a sa de otu editzionis. E praticamenti, comenti narat su nomini, tra sardu e profanu nosu feus imbesturai sa musica traditzionali nosta cun sa de totu su mundu. Seus partius insomma. Chini totu est beniu calincunu de calincunu logu ita Ma arregodat de sa Galitzia, Paesi Baschi e is calabresus, arpistas de de ogna pati de su mundu, americanus, australianus. Bascus.
E conta ca sa pati de is arpas bisi custa cosa est toga meda poita ca Praticamenti s'incrociant dus festival, su nostu Tra Sardu e Profanu cun Arpe dal Mondo chi est su festival de arpas fatu de sighiu de Raul Moretti, quindi cun issu est una cosa interessanti meda, po nai ca funt dus strumentus Completamente differentes. Bellu, bellu ecceto.
Donni annu custu? Donni annu est Cabudanni, Mesi 'e ladàmini prus o mancu. A fine 'e Cabudanni de su Mesi 'e ladàmini seus cui. E longhiteddu puru poita dexi datas, insoma, no est pagu. Naraus ca ogni annu seus crescius. Allonghendi. Allonghiendi is dis. Occannu passau ndi eus fatu dexi dis. Esageraus.
Però tui conta ca in mesu 'e cui ci funt, ormai ci poneus a parti is cuncerteddus, quindi is improvisadas puru. Ci funt laboratorius, laboratorius de launeddas e de atrus sonus. De ballu sardu, torrendi a su contu. E de atru tipu de ballu puru, eus tentu ballu irlandesu. Eh, poita is ospitis fant sa master class, su laboratoriu de su s'arti cosa insoru. Mostras, cosa de papai, cosa de bufai. Bah, bah, librus. Eus fatu. Poita teneis un'atra rassigna puru. Propriu in su festival no, però sa collaboratzioni est strinta a strinta, poita ca si, eus fatu Ma po chi amus fintzas una rassigna letteraria. Cumenti no, ocannu passau no dd'eis fattu una presentada de unu libru. Cioè, ocannu passau puru dd'eus fatta. Eh, ddu bis. Eh, ma scusa mia.
Ddu sciu prus deu chi no tui. Ma chissà poita t'arregordas prus tui de mei? Bellu. Certu, ci fut su libureddu de, de custu viaggiadori, partit de Pirri issu puru. Calincunu bagamundu bellu depit essi. Certu.
E e genti nd'at prolliat praxit sa proposta de fa de fai atobiai su sardu cun su mundu, cioè est unu progetu. Praxit praxit poita ca torru a nai candu poneus sa sa cosa chi connosceus nosu, in custu casu sa musica, su cantu, sa poesia e dda feus atobiai cun sa cun s'atra arti traditzionali, popolari de de de ogna parti 'e su mundu, a parti ca ses connoscendi cosa noa, ma poi a dda biri insomma imbesturada a pari. Poita fait sempri sa jam finali, duncas non depit mancai mai. Est propriu su momenteddu togu cussu, non depit. Ocannu, ocannu bellu nci eus postu, imoi torrendi torrendi a su cantu Eus imbesturau su e su cuncordu, su tenore de Orosei, Antoni Milia, cun su rap sardu de Valentia. De maistu Alessio. Ma che.
Eh, poita ca sa. Bellu, fiat bessiu togu, toghineddu cussu puru. Ma poi atras cosas meda. Sempri festa, bellu aici. Sempri festa.
Bellu bellu, seis in Casa Saddi de Pirri, unu bellu logu cussu puru.
Ormai seus in Casa Saddi, saludaus a is sorris Saddi, Antonella, Anna, Marcella, Lisa. A parti ca su logu est bellu, est bellu po sa comunidadi de Pirri puru, poita bosatrus nareus seis ospitis, però seis torrendi a sa comunidadi puru cun custa proposta culturali. Est nascia custa cosa, est crescia custa cosa cuasi impari, cioè impari no, senz'e cuasi, est nascia e crescia impari poita Casa Saddi fut serrada poi issas ci ant cretiu ant fatu unu traballu chi non finit prus cun Enricu chi insomma est sempri morighendi e torrendi a morigai ndi ant bogau unu bellu teatrinu tropu bellu duas salas una prus pitichedda puru de sa cantina 'ecia giai fait giai otanta e prus postus e duncas giai andà beni bellu atretzau e imoi su festival naraus ca Est stabili in Casa Saddi, però dd'eus tentu itineranti puru. E ci teneis s'aposenteddu puru chi est un'atru spatziu, un'atru loghixeddu chi est nascendi. S'aposenteddu est nàsciu gràtzias a a su salvadanàiu, in custu casu si podit nai, de Enricu, poita ca insoma ci at cretiu a investiri sempri in Pirri, issu de cui non si nd'est mai 'ofiu andai e bis Ancora non ci dd'eus bogau, duncas. Ancora non ci dd'ant bogau mancu is pirresus. Mancu is scalepranesus ca funt medas in Pirri. Ddu est una bella colonia.
Ddu scis? Gei ddu sciu.
Gigi, Gigi, bosatrus puru po su sardu teneis unu bellu atentu, una bella atentzioni e faeis unu bellu festival bosatrus puru, Musas e Terras. Si. Ita benit a essi custu festival? Est unu festival chi faghimus 'onnia annu, como patrocinau da s'ISRE. Igue ogn'annu ti leamus unu tema, unu tema e lu svilupamus cun una arrigionada, faghimus unu convegnu scientificu in s'universidade o in su conservatoriu, faghimus conferenzas, faghimus concertos puru, esibitzionis e totu finit poi cun unu eventu finale chi faghimus, mascamenti l'amus fatu in Casteddu in s'auditorium e un'annu l'amus fatu in Nuoro Ocannu fut su tema fut paghe e libertade e in custu periodu insomma nde tenimus bisonzu de bi rigionare subra custa cosa ca Cun ospitis istràngius? Si si si est est internatzionale ocannu amus tentu comente comente artistas internatzionales po poetas de Palestina de Palestina e poetas de Italia fintzas poetas mm, toscanos. Ita depeis fai? Toscano. Ita depeis fai comente a Campos custas cidas, custus mesis, ita seis E como semus, semus in fase de, de progettazione, como ispettamus chi essat calchi bandu partecipare. Comunque amus fattu una bella regionada da pagu e s'idea est cussa chi apo nau prima, de torrare a tribagliare meda in sas singolas biddas, chircare de regionare cun cun sos, ite si narat, cun sas biddas po cumprender ite si podet fagher po mandare adelante su chi tenen in donzi 'idda, custu est una cosa chi tenimus in conca de fagher, a parte poi totu sos atteros eventos de musas e terras, poi una cosa de importu mannu chi est de fagher est lassare a sos chi 'enin dopo de a nois no

unu bellu tribagliu de documentatzione, sia de intervistas, quindi una, unu tribagliu de etnografia, sia unu, unu tribagliu de registratzione de, de, de cantigos, eh, eccetera, eccetera. E, comente Campos, insomma, depimus tribagliare fintzas in custa direzione, de documentare e mandare a sos chi ant a benner dopo de nois, quindi un'atera cosa chi depimus faghere est cussa, quindi bi cheret tribagliu, bi cheret meda impegnu, però insomma sa passione non nos mancat e chircamus de de andare avanti. Tui naras serbit prus genti chi no istitutzionis, prus gana, voluntadi chi no politica, ita naras?
Naschit dae nois, si cherimus faghere una una rivolutzione culturale comente cherimus faghere, naschet, lu podimus faghere fintzas sentza s'azudu de niunu,

Arribat. A bortas, a bortas faghimus fintzas operatziones istranas pro acuntentare sos turistas. No, no, no, lasseus a perdi, Jonathan. Sos turistas, sos turistas cando arrivan iscurtan su chi faghimus in bidda nostra. Tui ita ndi naras? Ca poi is turistas circant propriu sa cosa originali, traditzioni. Invece si pentzaus de dda trasformai chissà comente. Ita nci teneis de progetus de presentai?
De progetus. Deu de fai custu mesi sì.
Friscu friscu immoi su 14.
Ah. Custu cenabara. In S'Aposenteddu, in Pirri. In S'Aposenteddu, comenti eo nau, est sempri a fiancu a Casa Saddi. Via Enrico Toti, Stefano Giaccone, berus. Stefano Giaccone, unu grandu, grandu musicista, issu praticamenti eh, est nasciu in America, a Los Angeles, de innoi de cuddei, Poi nd'est torrau a Torinu poita ca funt de arratza de cui, at agatau una femina orrollesa e bivit innoi, bivit in Sardinna. Duncas nd'aprofitu po donai is apuntamentus de custa cida, oi etotu in su Tzirculu po su Ciclo Cinemino, su film de Almodóvar a is otu e mesu Pepi, Luci, Bom. Poi su noi, sabudu, Significante de s'amigu nostu, Andria Congia, cussu puru est in Pirri, ddu bisi, Accabadora de Michela Murgia, bon'anima, in sa cresia de Santu Bartumeu o Barzolu chi siat, a is seti, sa festa de sa femina est crasi, duncas, eh. Poi in Turri, torrat a oberri su parcu Beranu Froriu de is tulipanus, ddu connoscis, andau ddui sesi, tropu bellu, bai ddoi, bai ddoi, saludaus a Veronica, s'amiga nosta. E poi su sardu giogendi e regodaisindi dònnia martis de is cincu a is ses unu laboratòriu de sardu po pipius e pipias in sa biblioteca de Monti Craru in Casteddu. Gigi, gràtzias de totu, màssimu de su traballu chi seis faendi. Cheria narrere solu una cosa, la poto narrere s'ùrtima cosa? No acudis, dexi segundus. No, chi in custu tribagliu de, insoma, de de importu, po mandare adelante custa cosa, non bisonzat imentigare su tribagliu chi at fatu s'universidadi in custus annus, Certu, certu. e gràtzias a sa collaboratzione cun s'Universidade in Campos semus faghende medas cosas. Bellu, bellu, gràtzias meda Gigi, bravos, sighei aici ca seis andendi beni. Gràtzias a Jonathan. Gràtzias a tie Ivo. Gràtzias a Simponia, Enrico, Orietta, Grazie Carolina, a Stefano, a totus ca seis medas. Dai, serraus in musica, unu soliteddu. A totu sa cricca, vai. S'agataus in Facebook, Assòtziu Simponia, e nc'est Sotziu Campos, eh, e totu is social e totu cantu. Nosu si bieus sa cida ch'intrat. Musica, a si biri. Grazie a bois, saludos. Gràtzias a.